deireadh ag Euan Murray, an fear lár páirce, an pas tugtha laistigh. Oscailtí ann agus seans b'fhéidir ag Durlas ar chúl go cliste trasna. Caithfidh an cúl báire teacht amach. Seilbh i gcónaí ansan agus an ceann san ag an deireadh thar an trasnán. Seolta, cuimhnigh tá go deimhin an ghaoth láidir go maith anso ins na seolta. Seo chugainn arís Cormac Fitzpatrick. Dhá chúilín go dtí seo. Scil ansan ag Durlas. Tá sé fós acu. Deis ar scór agus tá sé sin thar an trasnán. Sea, bhuel, tá siad ag dul go maith ag an staid seo. Seo chugainn arís na deacrachtaí ag Baile Átha an Rí iad a chosaint anseo. Spás ag oscailt, deis ar scór eile, an ceann san ag dul isteach agus ag an deireadh, thar an trasnán, tá na Toirbhirte ag teacht arís. Trí chúilín acu ach iad ar fad ó bhuillí saora. Ba bhreá leo scór a dh'fháilt ón imirt oscailte. Ach tá cosantóirí maithe os a gcomhair anseo tráthnóna anois. Tá an ceann san smachtaithe níos fearr deis ar scór an ceann san oibrithe isteach agus Eoin Hannon. Baile Átha an Rí an chéad scór a fháil agus d'éirigh le Euan Murray scór den scoth a fháil ansin díreach ina dhiaidh. An-scór ar fad ar fad. Bhuel, tá siad ag dul ó cheann ceann na páirce. Fear Dhroichead a' Chláirín, bhí trí chúilín chun deiridh ach an deis anois an bhearna is contúirtí, b'fhéidir, dhá chúilín a chur as. Triailfidh sé cúl stop ar an líne agus imithe isteach sa líontán! Ó, bhí deis ansan Harry Loughnane chuir sé an camán leis! Buillí éirice ag teastáil agus cá bhfios, an dá thaobh an-chóngarach ar fad lena chéile. Chéad seilbh ansan ón gcaitheamh isteach ag Durlas, rás iontach tríd ansan agus seans ar scór, an ceann san oibrithe isteach, á díreach don bhrat atá an maor ag dul. díreach roimh leath am chun iad a chothromú agus, bhuel, beidh le feiscint anois conas mar a bheidh le cóir na gaoithe. Seo chugainn anois Niland, an ceann seo gan é a chur isteach sa lámh. Niland go hard. Niland thar an trasnán. Píosa scil den chéad scoth. Cúl agus cúilín anois. Tá na toirbhirte ag teacht arís. Tonnta maroon, ceann i ndiaidh a chéile. An ceann seo sleamhnaithe tríd. Oscailtí ar an dtaobh seo an pas. Bhuel, ní thiocfaidh aon phas ag an deireadh. Tabharfaidh siad fé cúlaí agus ag an deireadh an lán tosaí arís. Ní nathair agus seo chugainn Baile Átha an Rí arís, beirt ag dul don sliotar céanna. Ó, sárscil ansan leis an pas áirithe sin. Oibrithe tríd agus deis arís ag Cian Hannon an ceann san díreach thar an trasnán ach an pas, ó, sárobair roimhe sin leis an pas a thabhairt. Cromadh síos ansan agus seilbh bailithe ag Ethan O'Brien. Tá siad cliste. Anois anseo sa go dtí Frank Burke. Cúilín níos túisce Burke ag gearradh isteach. B'fhéidir go bhfuil seans anseo ar chúl, an ceann san neadaithe sa líontán ag Frank Burke. Seo chugainn Durlas. Agus, bhuel, scóranna ag teastáil go dóite uathu siúd. Deis anois ag an gcaptaen. Robbie Ryan, a bhí ciúin go maith go dtí seo, anois an t-am chun teacht isteach san imirt. Deiseanna acu ach níl siad ag tapú iad. Bheadh gan dabht, más rud é gur éirigh leo an ceann sin a fháil, bheadh cuma an-mhaith air. Seans anois ag Durlas ar an taobh eile den pháirc agus é scóráilte acu. Kieran Rossiter le scór míorúilteach. inniu.
agus sin ceann a bhí fíorthábhachtach chun an bhearna a laghdú go dtí 3 chúilín. Anois pas cliste tríd ansan ag Coláiste na Toirbhirte, deis ansan ag Ciarán Leen, an ceann san oibrithe thar an trasnán, a bronnadh don gcéad uair 1944 agus, bhuel, Coláiste Flannáin ón Inis a thug an chéad cheithre chraobh leo. Tá deis eile ansan ag Durlas agus an fear a tháinig isteach mar ionadaí, go dtí aon chúilín amháin agus an pas sin imithe ar strae. Deis anois ar chúilín an comhscóir, an ceann san ag teacht isteach ag Euan Murray agus tá sé sin thar an trasnán. Táimid ar comhscór ar fad le hocht nóiméad nó mar sin ag Durlas. Tá ceithre scór as a chéile chun tarraingt ar an comhscór seo. Deis anois ag David Costigan. Costigan ag scaoileadh leis an gceann san agus tá Durlas gafa cúilín chun na maitheasa arís. Coláiste na Toirbhirte ag teacht chun tosaigh. Seán Murphy, imreoir sinsir na Gaillimhe. Tá beirt. sna sála an pas tugtha laistigh bhfuil seans anseo ar chúl ag an deireadh tá an cúilín ag an lán tosaí Ciarán Leen ag an deireadh b'fhéidir go raibh leath seans ar chúl ach brú ar ghuaillí óga anseo i bPáirc an Chrócaigh ach déanta go hiontach go dtí seo ag Cormac Fitzpatrick deis aige Scoil na mBráithre Críostaí Dhúrlas a chur chun tosaigh arís mar atá déanta an An dtabharfaidh Johnny Murphy seans amháin eile, sin í an cheist? Tabharfaidh is dóigh liom. Seo chun Chris Callanan, ní thabharfaidh agus an fheadóg dheiridh séidte anseo. Briseadh croí arís do Choláiste na Toirbhirte ach cad é mar cheiliúradh a bheidh ag Scoil na mBráithre Críostaí, laoch na himeartha Pat, roghnaithe agatsa. Scoil na mBráithre Críostaí, Dúrlas Éile chun tosaigh, 0-24 acu siúd, 2-17 ag Coláiste na Toirbhirte.
an corn á bhronnadh ar chaptaen na foirne, Robbie Ryan.
Ar éigean go raibh deis é a bhronnadh.